ndabwera ndi nkhani koma nkhani imeneyi sindikufuna ndifotokoze ndine ndingopanga play video yi kuti muimvere nokha nkhani imeneyi nde imvereni nkhani imeneyi The story ndiyaitali. Please be patient with me and forgive my matsile voice. Okay. Nde last week eh, my Zambian friend that I've been connecting to the girls for quite some time now anandiimbira hey dash ndipaseko cross so the guy amatenga two two nde ndinabwera pano mwa nthawi zonse ndinafunsa ye pafunika atsikana awiri anapita zinatheka bhobho ine connection fee yangaso inalowa nthawi yabwino nde after two days after two so he was staying at a well-known hotel in town i won't mention the name for my personal reasons yeah nde after two days and banga invite like he invited me for dinner at the hotel ndana ndizondimbweresereso two girls ine aza bobo nde the girls sanapezeko zinali masana nde you know anthu samakondanso tiktok kwenikweni masana so i posted komano sizinatheke and ndi ma girls amene amafuna sizinatheke then i went there kuti ndikadye atandipanga invite tili pa restaurant paja basi andiuza zoti his Congo friend akubwera like you join him basitu ine pamene paja tikudikira his Congo friend tinadya then anabwera nde anamuuza amati ine tunatanitsa timachiki nde ama- am- amatenga two two iyeyo so ndaitanitsa timachiki yanchani nde at this time ndinali nditapangaso post pano kuti ndifuna three girls komano his Congo friend amavuta you know these these men ena ndovuta amafuna like umva eh ndifuna oyera ndifuna wantali ndifuna chani so yeah the Congo friend amavuta nde awiri amene ndinapeza awo anabwera for the Zambian friend kenako hi tikucheza pamene paja with the girls amene tinaitanisa aja tikucheza za bhobho and then ndimathamangizanso ngeni ineyo pa pa tiktok pano kuti tipezeno wachitatuyo for the Congo guy Eh, basi pamene paja za bhobho ndapita pa tiktok ndapeza mameseji ndithu ambiri ku inbox and then ndayamba kumuuza kuonesa mapictures then anasankha kamtsikana kena then ineyo i asked the girl kuti How old are you? The girl's like, I'm 24. Kama, 24 5. I was born in 2001. Kamachi. And then I said, send me your ID. Okay, and then anantumizira ID yake ya anabadwa di 2001 munali mu March mene moja kanga 11 March or so yeah. Ndi eh zai za bobo tamuruka atenge taxi yarani abwere hey, the girl anabwera and then I left ndinatengapo zanga zama connection fee then i left zinatha bobo mm, after two days okay not after two days mawa lake sanandiimbire the girl zatha bobo tinacheza sindinagoneso konko ndinachoka like kuma past two or three ndinapita pa deni zabobo kenaka zabwinobwino ine sindimapanga chinzake ndi ma girls amene ndimapanga connect eh? sindimapanga chinzake ndikakupanga connect iwe ndi ine ndi business we are not friends eti ndi zatha pompa I didn't save her number zabobo after two days i received a call from police ine ah akuti tikufunani ndiye ndinayesa naja abale si amadzulo inetu nthumazi ine nthumazi pamene paja aa akuti ndi apolisi okay ati nine o'clock mubwere ku polisi mawa ya- polisi yakuti yakuti na okay bobo then ndiyeno sinanga munthu uja ananditumiza china chilichonse ID ndi china chilichonse komanso simazoto polisi andira nankhani ya iyeyo ndiye sizimandikhudza kuti ndikapange check then i went ku kujeni kuja ku polisi kuja polisi akundiuza ati "Eh, mayi itu mayi itu munapanga connect mwana minor kwa kwa mzibambo and kuonjezerapo the guy is not a malawian

panga forward china chilichonse chimene anakutumizirani the girl ine ndinamutumizira kenako anandiuza kuti ndikubwera konko hey, mr man itu within five minutes anali atafika pa police station paja basi tu the guy atangowaona hey, sizinafiketu pamenepatu mayitu ife timaganiza zoti tingolangizana e chanchani chanchani chanchani ndiye kuti makolo ake a mwana uja akuti apita pamsika kukagula fanta ndiye this time a- a- ati the allowed koma sali pamenepo ndiye samadziwa zoti zifika kumeneko right then the guy was like no sindimafunsa choncho inewo mukhala ngati kuti munthuyo ani mwanayo mukumudziwa bwinobwino olo makolo zimene ayina mukupanga ujeni kwa mwana munthu wakuonetsa na id yake ya mwanayo chilichonse mmene analumikizana it's not like anampanga kidnap olo kumpanga force kuti a- abwere zinali zogwirizana she is old enough kuti atha kupanga ma decision ake bwinobwino eyi ndi basi pamene paja ayamba kupepesa kenako ma- makolo a mwana aja afika kuwalongosolera basi iwo ajatu ayambako e ndi ma neighbours ndi amene anatiuza kuti mwana wathuyu tamona zoti wabwera mochedwa ma neighbours anatiuzano kuti tipite tiku- timumangise munthu amene anampasa cross or timange the guy uh, no it doesn't work like that mm? sizimayenda chonchoyi sikuti aliyense ndi minor m'Malawi muno akamati minor sikuti iye amanena munthu wa zaka 24 iyayi etu ndiye mwayiphonya imeneyi mwayiphonya mayi ndi basi apolisi analangiza langiza kumulangiza mwanayo kenako after kandi ta- okay nde anatiuza kuti zabhobho basi tipite eyi nde the guy you know ndinamuyimbira no wa wakuujeniyo amene ndinampasa crossiyo ndiye sindinaimbire the Congo guy cause ndilibe nambala yake koma ndinaimbira the friend the zambian friend nde akuti eyi dashirudi kamavuto ndati ayi the girl yo si mwana ndi wamkulu ndithu koma mayi ake aneba ake anawanamiza kuti atha kundidyera ndalama atha kundidyera ndalama nde anabwera kupolisi ndi anthu awauza chilungamo etu then the girl was like ah no mm, kumalawi kuno kwalowa chipwirikiti anthu ayamba kunama mabodza kwambiri like amanenanso kupolisi kuti nkhani zangati zimenezi zikumabwera kwambiri moti kuti anthu osamabwera zoti mwanayo ndi minor olo ndi wang'ono chanchani ayi zikumakhala kuti basi ngati ali pa business etu zinthu zalowa business anthu akukhala ngati apanga business kumatuma dala ana awo azikagonana ndi anthu kenako azipita kupolisi nthawi zina zikanena zoti mwana wagwiriridwa nthawi zina zikanena zoti mwanayo ndi minor nde mukapanga zimenezi muzapeza kuti mwana wanu ndi wang'ono wina wazachitidwadi chipongwe chenicheni osati zongonamizira koma tizakalephera kukhulupirani ngati mukuzilowetsa bizinesi zinthuzi etu so that's what happened that's the reason munaona ndazisiya eh cause the boyfriend anandilangiza to stop doing these things zama connection ndi chanchani chanchani cause sindimadyapo ndalama yambiri ineyoyi maguys amene ndimawapatsa ma connection amangondipatsako 100000 ine only nde ineyo zisamakandifikitse ku polisi and you know how makolo behave of course sindinamuuzire aliyense wakwathu muzoti ndili ku polisi chanichani
ndiye mmbuyomu ndinapanga vidiyo ndimanena kuti achinyamata zinthu zikamakuyenderani muzikhala osamala chifukwa choti atsikanawo amatumidwa ndi makolo awo pitani mukapange uhule akapanga uhule uja akabwera akafika ndiye kwawo kuja amakatsegula no mulandu pamodzi ndi makolo awo Ah, mwanayu ndi wachichepere. Eh, mwanayu amgwiririra izi ndi izi. Achinyamata ambiri panopa ali mu ndende chifukwa cha nkhani ngati zimenezi. Chitsanzo Bandera. Bandera anamangidwa chifukwa cha mkazi oti ndi hule. Mwandimvetsa? Koma polisi ya ku Malawi sinalabadire za background ya mkazi ameneyi, anangomutenga chifukwa choti mkaziyu ndi under age. Lero sindikudziwa kuti zinakhala motani. Mwandimvetsa? Pano ali mu ndende. Mwandimvetsa? Sanafufuze kuti mkaziyu mbiri yake ndi yotani. aa chifukwa choti hule mulandu wa hule simakhala 100% sure makamaka ikakhala nkhani yogwiririra mwandimvetsa kapena nkhani yokakamizidwa kupanga china chake simakhala percent 100% sure mwandimvetsa ndiye umafunanso ufufuze kuti mkazi background yake ndiyotani ngati ali hule ndi dustbin kale imeneyo nkhani imene ukunena iwe mdustbin koma anamumanga bandera ndiponso anamp- anampanga target bandera chifukwa chani chifukwa choti bandera zinthu zimamuyendera mwandimvetsa mwana uja anayamba kupusha ndiye anampanga target bandera ndiye atsikanawa amapanga target anthu amene zikuwayendera chimodzimodzi nkhani ya vj ken anangopulumuka ati amene aja komanso mkazi uja anapanga target vj ken chifukwa choti vj ken zimamuyendera mwandimvetsa ndiye azikaziwa target yawo amapanga anthu amene zikuwayendera ndiye akuluakulu ngati zikukuyenderani khalani osamala kumaona atsikana otenga chifukwa atsikanawo amatumidwa ndi makolo awo kapangeni sejusi anyamata amene zikuwayendera kenako tizi- tizikatsegula milandu ku polisi mwandimvetsa mulandu uwu mayiyu waluza waluza mwandimvetsa ndiye ndifuna ndingokulangizani akuluakulu